asịrị ya bụ solo Zeus family ka m na-akọlụ ya akwa gwa m na onye m na-akọlụ unu onye dị ndụ kene Chukwu ya ede ya ala ndụ ihe a bụ ihe izi Chukwu mere gị ị ma na anyị adịghị echeta ihe Chukwu mere anyị anyị believe na ego bụ ife niile cheki godu you as a family man akpọnubere na phone sị na nwunye ị gbabi nwụọ maọbụ na nwa ya nwụrụ cheki godu ebe nwaanyị nwụ na ebe mma nwụ na family ọ bụ nwekwa onye dị mma ịnwụ ibu ụzọ nwụọ mana cheki godu mgbe mma nwụ family ahụ ịchịkwata na-afịa arụ maka ọ nwaanyị na-ejide ụlọ ka ihe m ji akọlụ unu ya nwoke jebere ọlụ ụmụ ya ịtọ nwoke nwoke 14 12 10 ka fa dị na arọ nke izi gbabiri nwụọ nke abụọ gbabiri nwụọ nke ịtọ gbabiri nwụọ a na-akọrọ m na ihe a mee n'Ọba abụrọ sọ family the man ka o mee na o mekwa another street ọzọkwa na nke a bụ mmadụ ịnọ na family ụmụnne gị esi ngo na-anwụ or your loved ones kenelu Chukwu maka ndụ o nyee gị nwa nje na UNTM ụlọ ọgwụ Nnewi teaching hospital Nnewi maka afọ m ka ndị dọkịta si e-treat ya m sị na Zeus family na anyị nwa n'ego unu sị take care of this boy na anyị ga-azụ ya ihe ọbụla ya eme eme ife niile e deposit 200,000 ozugbo azọtarọ nwa nwa ndụ ụmụnne ya ịtọ nwụ then ndị neighbour fa ụmụnne ịnọ nwụ unu ma ndị bi n'Ọba jụọ fa m sekpulu anị kene Chukwu fa na-asị m bịa ka e je autopsy ka e jesi autopsy gaa ajụ m sị onye na-enwerọ ego mmadụ a ga-anọkata nye ya poison onye ogbenye ị na-enekata gbuo onye ogbenye ihe a bụ uke bịara ụnọ ya na amarọ ebe uke a si bịa ọ bụrụ na akpọnubeghị na phone sị he gị gbalụ bịa na nwa ị kubi he gị gbalụ bịa na nwunye ị kubi ị mara ihe Chukwu melu gị ebe anyị nọ you will lose up your mind arụ ga-aya gị ọ ka ya ka m sị na ọ ka m kọlụ unu ka m solu godu m fụ ụdị ife a akọsịlụ m ya ọ jụọ m anụ oyi nwa oge m fụ godu nwa a sef ka my brother sị m na nwa anyị natatela aka m sị ya mba na ọ ka anyị tụọla ọkụ sị m na nwa a ma nata emesịa nwa ahụ anatarọ o luzu nwa 14 years ya luzuo 12 luzuo 10 a week mana gị nwa n'onwe ị na-ebe akwa na i jiri ego na enwetarọ result na nke a na nke emerụ ihe mmadụ na-agbalụ mbọ n'ụwa bụ family then na onye nke a gbasigo mbọ nweta the family o funarị ya ka ebe ọ ya ebido ị marọ na ume ka eji amụ nwa ọkụ ya ka m si na ọka nke olu na ịkọ nke a dịkwa m tragedy ịkọ nke a dịkwa mụ ọ na-awụkwa akpata oyi n'arụ kenekwa chukwu ka ihe si m kwuo we try our best anyị si na ya eteki care of ihe ọbụla ọ sọgoro ya bụ na-akwụnye ya oxygen 20 na ọ ya adị ndụ si mee ya na zeus a na-ekoka mma ekokata ka okwu ọ gwụ ya kama ọ na-afụ m ụfụ n'arụ ma m zọta ya ndụ otonyite ọ sị na ọ kwa ndị zeus family zọ ya ndụ ọ sị ya bụ my glory e, ọ na-anya ọ sị na ọ bụrụ na ọ bụrụ mbọ ndị zeus na-eme ala ala na ọ kakwa anyị nwụ o nwekwa ihe ọzọ m na-elite n'ihe a na ị fụgo ime na ada like iyi watch nekwa rolex watch sọkọdachi ma ọ na-anyịkwa m alụ n'aka mana original watch ma adachi ofu onye mba mma adachi mmadụ ihe mmadụ dachiri m ọkwụ n'aka m bụ ya n'aka wee na-eku ị manụ abịa m airport international airport asachila ata m chiki godo ụdị ya bụ na-aka nsizi aga n'airport na-agazi asachila ata m ezigbo mmadụ ara amaka m otu ofe ọ bụsịkwa nna m ji ya ma ndị mụ na fa so sọ na rest in peace for ndị lose their loved ones it can only get better kene chukwu na ndụ ị dị kenegodi chukwu it can only get